Ar an cúigiú lá déag de mhí Lúnasa bíonn Lá Fhéile Muire Mór, lá saoire in a lán de na tíortha Caitliceacha ar fud an domhain. Baineann brí faoi leith leis an ócáid sa Nua-Bhrunsuic in oirthear Cheanada, sin féile náisiúnta na nAcadiens, pobal na Fraincise ins an taobh sin tíre. Ag comóradh 400 bliain bunú Coilíneacht Acadie ag na Francaigh sa bhliain 1604, ghabh rialtas Cheanada leithscéal oifigiúil ar son Choróin na Breataine leis na Acadiens as ucht na héagóra a rinneadh orthu sa bhliain 1755 agus blianta ina dhiaidh sin. Cascairt náisiúnta ar a dtugtar Le Grand Dérangement nó An Gátar Mór. Is sa 17ú haois déag a tháinig na Acadiens go Ceanada, nó an Nua-Fhrainc mar a tugadh ar an tír ag an am sin. Lonnaíodar ar chósta an Atlantic agus leanadar leis an saol a bhíodh acu tráth san bhFrainc ag feirmeoireacht agus ag gabháil den iascaireacht mhara. D'éirigh go maith leo agus bhí caidreamh síochánta idir iad agus na Mi'kmaq, an treibh Indiach a bhí insan taobh sin tíre cheana. Nuair a bhí ar an Fhrainc an Acadie a thabhairt dos na Sasanaigh, d'éirigh saol na nAcadiens níos deacra. Measadh nach raibh siad dílis don rialtas nua, agus chinn na Sasanaigh ar iad a dhíbirt as an tír ar fad. Cuireadh tús leis an bhfeachtas seo gan rabhadh i 1755. Lá amháin, tháinig na saighdiúirí dearga go dtí na sráidbhailte ar an gcósta. Ghabh siad na daoine agus chuireadar ar bord loinge iad chun dul thar sáile. D'éirigh le cuid áirithe den phobal éaló go dtí an fásach, agus bhíodar ar a gcoimeád ansin ar feadh na blianta ina dhiaidh. Na daoine a gabhadh, cuireadh roinnt díobh ar ais go dtí an Fhrainc, agus cuireadh cuid eile go dtí coilíneachtaí eile i Meiriceá. Ar deireadh, shroich cuid acu coilíneacht Francach Louisiana. Lonnaigh na daoine ansin ins na Bayous, nó Corcaigh na Mississippi, agus tá siad ann go fóill. Tugann lucht na Stát Aontaithe Cajuns orthu. Sin leagan eile ar Acadians, ar ndóigh. Tá slí beatha, nósanna speisialta mar fheis na hInide, Mardi Gras, saghasanna bia agus ceol faoi leith acu. Aithníonn tú go héasca go bhfuil blas Ceanadach ar a gcuid Fraincise.

Tá an saol chomh traidisiúnta ansin de réir dealraimh, mar a bheadh i mbaile beag ar chósta na Briotáine nó na hÉireann. Tá stádas dátheangach oifigiúil speisialta ag proibhinse na Nua-Brunswick le fada anois. Tá cumhacht áirithe polaitíochta ag na hAcadiens. Níl a dteanga ná a gcultúr i mbaol anois. Tá scríbhneoirí, ceoltóirí agus ealaíontóirí eile dá gcuid féin ag saothrú ina measc, ach níl dearmad déanta acu riamh ar an éagóir a rinneadh orthu i 1755. Seo an miotas náisiúnta a thugann a bhféiniúlacht dóibh, níos mó fiú amháin ná Cromail nó an Drochshaol in Éirinn. I dteach cónaithe Acadach, is minic a fheicfidh tú pictiúr mór den grand dérangement ar an bhalla sa chistin nó sa seomra suí, na saighdiúirí dearga ag díbirt na ndaoine idir óg agus aosta thar sáile. Shocraigh rialtas Cheanada ar deireadh rud éigin a dhéanamh chun an gníomh éagóra a aithint go hoifigiúil ar aon nós. D'eisigh siad Forógra Ríoga de chead Coróin na Breataine ina aithníodh an éagóir a rinneadh ar na hAcadiens. Bhí ionadaithe an phobail sásta leis an aitheantas seo, ach tá míshásamh ann go fóill i measc na ndaoine. Sampla maith ná mo chol cheathrar Jacques. Deireann sé liom gur bheag a aird ar an scéal go léir. Dar leis, ní leor leithscéal chun éifeacht na héagóra úd a leigheas. Is Ceanadach é Jacques agus glacann sé an tír mar atá sí agus an dátheangachas freisin. Ach ní bhacann sé le haon rud a bhaineann le coróin na Breataine. Deireann sé liom nach gcaitheann sé poipín riamh ar an aonú lá déag de mhí na Samhna, nuair a chuimhnítear i gCeanada ar an méid a fuair bás ar a son Impireacht na Breataine insan dá Chogadh Domhanda. Is cinnte go bhfuil sean-éagóirí ann a rinne an méid sin oilc nach leigheasfar go deo iad. Tuigfidh muintir na hÉireann an méid sin, is dócha. Ach ba bhreá liom pobal na nAcadien a fheiceáil ag ceiliúradh ar an chúigiú lá de mhí Lúnasa i mbliana, agus a bhféiniúlacht, a dteanga agus a gcultúr níos láidre ná mar a bhí riamh, is cuma cén éagóir a rinneadh orthu dhá chéad caoga bliain ó shin.

Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Go dtí an tseachtain seo chugainn mar sin, slán!